Moni, ndine Jack. Ndiye ulendo uno ndikukamba mphekesera iti? Iyi ndi mphekesera si fact. Zoti zingokambidwa zisanachitidwe confirm. Ndizokhudza hypersonic jet. Uh, mukuziwa kunena kuti kunali ma supersonic jet ngati achina Concorde ma jet oti ankayenda kalekale kuyambira mma 1970s Ma Concorde anatha 2003 chifukwa chonena kuti anthu samakwerayi komanso itagwa Concorde ija itaphulika inali I think Air France aliyense analuza nayo chani analuza nayo chidwi chifukwa ndege za normal zimayenda kaya nditi kuuluka ndikutanthauza kuuluka about 550 miles per hour mmene zimathamangira eti speed yake pamene concorde inkafika 1354 miles per hour nde amainena kuti inali ndi supersonic speed eti kunena kuti imathamanga kwambiri koma vuto lina lomwe linali ndi concorde lonena kuti limapanga phokoso chimapanga phokoso chikamanyamuka mmtchaya si chimaoneka moto eti kum- ku- kumbuyo chi- moto chija plus boom kunena kuti speed kuti inyamuke ndi zimphamvu iyende ndi speed imeneyoyo ima amaitcha kuti sonic boom mapanga chiphokoso china chake imanyamuka ndi zimphamvu ndi chiphokoso chija chimapitirira sichithayi ulendo wonse imakhala ikupanga chiphokoso nde anthunso amadandaula kuti ikamadutsa mmwamba mwawo mma cities chimapanga phokoso kwambiri ndi chifukwa choti anthu amadandaula kwambiri anapeza kuti amasankha maulendo oti izidutsa m- pamwamba pa nyanja pa maoceans chani chani nde sinayendeyi konkodi bwinoyi zinapezeka kuti anayisiyitsa 2003 concorde inapanga retire ndiye papezeka kuti akuti afuna kupanga ndege ya nyuwani si a china ndinanenapo sikale anapanga test jet yawo yothamanga kuposa ma concorde aja kuchoka ku london kupita ku new york imayenda ulendo wa 2 hours which means kuti imathamanga kwambiri eti ma supersonic speed koma this time akuti anthu akupanga test hypersonic speed so tikukamba kuti ndege ya nomo imayenda about 580 miles per hour imauluka hypersonic speed akukamba za 3800 miles per hour akuti 3 times faster than the speed of sound kuti ulendo uno uzichepa uzikhala let's say kuchoka ku london kupita ku new york ulendo uzikhala 90 minutes kuti munthu kuyika filimu isanathe ndi filimu yomweyo munthu wachoka ulendo wautali ngati umenewo wafika kale ndege ya nomo ulendo wochoka ku london kupita ku new york is about 8 hours nde muganize ulendo wa 8 hours uyende 90 minutes mphekesera yake ndiyonena kuti khumutcha uja elon musk akupanga ndege yoti iziyenda hy- ma hypersonic speeds SpaceX wapanga kale dzombo dzambirimbiri zikumapita ku outer space panopono afuna kuyesera kugwiritsa ntchito mainjini omwewo amene amagwiritsa ntchito akamapanga ma spaceship akewo ngati raptor engine yomwe akhala akugwiritsa ntchito kuti ayesere kuyika mu jet aone ngati itatani itakwanitse Plusinso aliponso makampani ena amene akugwira nawo ntchito, ina akuyiti Hermes. Akupanga collaborate kuti aone ngati angapange ndege ngati imeneyi. Afuna ayambe kaye apanga ya military kuti ya militaryyo idzitha kuthamanga ma speed ngati amenewowo. Komanso afuna ayike camouflage kunena kuti isamathe kuchitidwa detect, idutse vuu. koma radar isatani isathe kuchita detect kuti padutsa ndege zoopsatu zimenezo ngakhale sindikudziwa mwina nzabwino koma nde technology yomwe akutani akupanga nde i think sanazilengeze officially izizi ndi zonena kuti angokamba anthu ambiri akukamba kuti zomwe zikuchitika ndizi nde zifukwa zina zomwe sanamalize project yo mwina sakuyikamba chifukwa choti sanamalize vuto ndilonena kuti ma speed amenewo ma hypersonic speed ndonena kuti chifukwa choti ikuthamanga kwambiri izikumenya mphepo eti nde akuyenera kupeza ma materials onena kuti mphamvu ya mphepo ija plus mphamvu ya speed yawoyo zikapampana material ya ndege isatani isa isanyenyeke isa, isa, isa isapange melt ikhoza kungoyinyenyetsa because of mphamvu ya speed itiyo imeneyoyo ikatani mu mphepo komanso boom ija eti ngati ija timayiti supersonic boom ndiyoti apapa ikhala hypersonic boom moto umene ujawu umene ndege izizi zimanyamukira ndi wotentha kwambiri akuyenera kupeza njira yoti awone azizilitsire ndege ija isatani isaphulike chifukwa ma heat amenewo ndi onena kuti ndege ikhoza kungopezeka kuti yatani yaphulika chifukwa chonena kuti dzotentha kwambiri kuti tani ipite ivungike ipite pa chispidi ngati chiticho chimene chocho nde akupeza njira akusakasaka njira zonena kuti cooling system yonena kuti adzitha kuziziritsa injiniyo olo apeze ma materials amphamvu kwambiri oti azitha kuchita withstand heat yo kunena kuti ndege ija iyende bwinobwino nde zomwe zili mkamwamkamwa zomwe akuti akupanga a, a elon musk ku spacex pakali panopo nde timva akuti akayiyamba ya militaryyo ikhala ndi izikhala yochita zinthu zambiri koma akangopanga succeed ayamba nokupanga ma passenger ones kuti anthu ayi azingoti anyamuka apa afika uku 90 minutes kuchoka ku ku Malawi kufika uku zoopsa kuti pena changucho cha chani eti koma akuti zomwe akupanga pakali panopo akuyesera kupanga hypersonic speed mungoganiza kuti supersonic speed zambiri zimakhala zonena kuti let's say ma spaceship amene akumapita mu- ku outer space they travel faster than the speed of sound the speed of sound munthu afuule pano ha nthawi yomwe inuyo mutamve nde kuti chinthu chapita kale before inuyo musanamve something like that nde timva kuti zikhala zotani akazapanga ya passenger yo mukazapita muzatitumizireko selfie zikomo kwambiri